Anam. Anam, kesa edo. Ụmụ ọbalishi. Ụmụ. Ụmụ ọbalishi. Ụmụ ọbalishi. Okay. Igbo mụlụ nze mụọ ọzọ asị m nke onye chi ya zelu. Em ihe dị ebe ihe kwesịrị ịnọ ebe a bụ mmadụ 7. Onye nke ọzọ si na ọ na-enene final exam na o zite nwanne ya nwaanyị mụnwa adị m aka ude anyị ka afọ. Then onye nke ọzọ amarọ m ihe mere na agwa m fa na onye m fụlụ ebe anụnwa anyị gaba na onye m fụlụ ebe a ka m ya-eme vidio na your sister na-abịara ịghọtago na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede ndị a ya-enyelụ aka ka m kpọ unu fụ vidio m postu eh? unu ma ife niile mee na that vidio ka afa ndị nye m ego anwa ndị ụmụ nwaanyị nọ na Germany
ọ 3 million 5 bụ ihe dị ebe a abịara m ịgbaba unu ọgwụ abịara m ịbịa maakị baa mara ebe unu nọ malụ ka unu ya-esi mee the ego ịghọtago mụwa believe na unu ma ife unu fụ na street ịma na ihe siri ike ụmụ nwaanyị be anyị nọ n'obodo oyibo tụkọtara ego a 3 million 5 nye m m wee delu unu message sị unu bịa ọkwa unu kọmentị sị unu bịa so mmadụ ịtọ ka m fụlụ ebe anụnwa ofu onye du anyị n'ekpele m ya-ekelu unu ego anụnwa eh? ọ bụrụ ego ọ ya bịa pụọ ị sị na i ji tinye ya na bankị eyi na o nwekwa onye i ji ụgwọ ụnọ m wee nye gị ego ị sị ka ị setụlụọ ya ma ọ bụ anọkata na anụ m postuo vidio mmadụ asị gị ee na Zeus nyekwa unu ego gị gonyere m mmanya sị ya na m sị ya ikpu nne ya sorry na unu bụ nwaanyị mana gwa ya ife ya-ewute ya sị ya ma ọ Zeus ọ Zeus nyesịa gị ego ị pụta i gonye ya mmanya gwa ya okwu ya-ewute ya ịma na ndị mmadụ a na-eme erika so amarọ m ka m ya-esi wee eh, kọwara unu ife anụnwa eh? ihe dị ebe anụnwa bụ 3 million 5

gbayalụnụ mana fa appreciate ya and ihe m ji ama m na unu ya-eme better Chukwu gozikwa ndị wetelu the ego o nwere one girl nwanne onye nke anụnwa em oke enyi ya nwaanyị bụ ihe ziri ya Ọya- ma ya ma m like that ọ ndị m fụrụ ka m ya-enye ego ihe m nwe n'ebe a bụ Anambra Enugwu Delta then Rivers Imo Ebonyi Abia nke afụrọ m Imo Ebonyi and Abia so ọ ndị m fụ ebe anụnwa ọ dị ka maybe na fa sef afụrọ onye nke a si kezi onye nke a bụ onye Abia zie mmadụ ọ bụrụ ya nwa ọ bụrụ gị nwa mmadụ zitere ya denụ

ka bụkwa na ịchọ chinchin a ya supply ya ga ya nwa ka ya nwa na-ele eh? ya nwa na-alụ ya alụ ya nwa na-alụ ya alụ ya nwa na-ele ya ya nwa ji aka ya alụ ya then ya nwa bụ laptop ka mba na page ọ bụ na ọ na-alụ ya nwa amazi m ihe m ji bata okay baking and cake okay so o nwekwa nke unu chọọ unu achị ya nọmba unu unu eke nọmba unu kelee onwe unu o nwee ihe siri ike unu akpọ onwe unu unu enyelu onwe unu aka ego anyị were ya jee tinye na POS kịta ikpe ekpere na ya i tinye ya na POS ope baa n'ime afịa jee golo ọ bụgodu machine ọkpọkwa ego ya bụ isi nye landlord o wee kwụọ ụgwọ m sị na echi ka m nwetazie chọs were ya golo ofu ife ị ya na-afụ anya nye ngwa unu abịa m jụba unu ebe unu bi amakịba m unu ebelievu m na unu amalụgo ife n'ife niile re ebe ahụ bụrụ unu karọt nchọ nje nye ahụ ụmụnne m enwesikwa ndị nji ụgwọ n'ụlọ ọgwụ ndị ahụ sendị ego a nwesikwa ndị fa ji ụgwọ kwa ịfụ ka fa si nye ya unu date tata bụ gịnị taa bụ 24 24 ọ bụrụ ofu machine bụrụ ofu bakery unu gopụta ya ka ifele mee ekwensu ekene m Zeus family unu metalị ya so amara m ma this girl bụ onye Abịa ọ na-agụ na Unizik kedu afa ya Ọdera Goodness esendigolu m ya message Wetegodi phone m. Wetegodi phone m. Esendigodi m ya message. Eh? Esendigolu m the girl message sị ya ya bịa before wee sị m na ọ na-eme na exam ịghọtago m chọọ ka m tinye onye ọzọ ọmalịcha na-asị m ka ọ yala ịbụ na the girl nwesịa anwụlị ịghọta ọ na m degoli ya message ka ọ yala ịbụ na ọ nwesịa anwụlị m lopụzia ya mụnwa chọọ ịlopụ ya ịghọtago phone m anyụgo m na-esendị ihe m sendị eli ebe ahụ mụrụ m amara m sha na anyị na-ego ego moto ịghọtago eh, ihe a bụ ego mmadụ weta and onye na-enye ya afụ onye ahụ anya so that eh, enu na anị maka ya ndị mmadụ amara onye e nyere ya ma na e nyere ya ghọtago so ọbụla gị nwa ka m na-enye ya ọkwa ọmalịcha sị gị bịa ọkwa enyi nwaanyị sị gị bịa elutere m ebe a changezia mind so m na-enye gị nwa ego moto ya nwa bụ ndị izi ndelu si afa bịa so na gị nwe ego moto ya nwa bụ onye abịa ọ ya bụ ihe mere onye abịa onye ebonyi amarọ m ihe ọ dịka si na felu tebe so anyị ka nwekwa extra 2 million anyị ka nwekwa extra 1 million 5 ebe ahụ